Chin s'Italia dae oje totu in arvu benit mancu una regula chi fimus sichinde dae s'atonzu passau, s'impreu de sa mascherina chi como no est prus un'obricu a la ponnere in fora in locu apertu, Un'àteru passu cara a sa normalidade pèrdia bindighi meses fache ma chi non cheret narrer chi semus totu lìberos. Sa presèntzia de sa variante Delta e s'aumentu de sos casos in tota Europa diat poder facher torrare sas zonas rujas in locos seperados cunforma a sa netzessidade, comente at ammentadu Silvio Brusaferro, segretàriu de su Comitadu tècnicu iscientìficu. S'ùnica manera pro ponner làcana a sa variante Delta est de fàghere ambas doses de vaccinu a totu sos tzitadinos. A oje de tres italianos, unu est vacinadu chin duas doses. Unu bellu resurtadu ma tocat de andare a dae innantis, at nadu su commissàriu pro s'emergèntzia Covid generale Figliuolo, chi punnat a s'immunidade de massa in Itàlia intro su mese capidanne. Amus, però, a deper sighire a dare cara, a mantènnere sa distàntzia, a mantènnere sa mascherina in locos tancados,

Sunu règulas custas vàlidas in tota Itàlia, francu in Norcia, in Provìncia 'e Perùgia e in Campània. Sa minimada de sas doses de vaccinu in cunsigna in trìbulas ponet in perìculu sos ritmos de sa campagna vaccinale in Sardigna, trantzinde s'immunidade de massa prevìdia pro mese agostu. Si in Làmpadas sas cunsignas sunt istadas regulares e chin nùmeros adeguados, pro Trìbulas non paret su matessi. Eris sunt istadas cunsignadas tremiza e nobichentos doses de su vaccinu Janssen, undichimiza de Moderna e intro prima die de Trìbulas an a arribbare novantotumiza doses de Pfizer chi oramai est su vaccinu prus impreadu in custa sicunda fase de sa campagna. Regione e ATS però sun in pistichinzu pro su chi podet capitare in trìbulas. A livellu natzionale est in programma sa cunsigna de batòrdighi milliones de doses e tocat de cumprèndere cantas nde l'at a tocare a sa Sardigna. Inoghe sun valutande ite faghere pro evitare chi sa mancàntzia de doses apat cunsichèntzias subra sa pandemia chi como est biende sa presèntzia de sa variante Delta prus contagiosa e in gradu de superare s'amparu chi garantit una dose ebbia de vaccinu. Pro custu est aumentande sa frecuèntzia de sigundas doses pro creschere su tantu de sos vacinados, a oje su bintises vìrgula ses pro chentu de sa populatzione. Sos sardos chi an àpiu una dose sun su chimbantachimbe pro chentu. Su menzus locu in Itàlia pro colare sa pitzinnia est Casteddu. A su mancu custu est su chi nat una classìfica de Su Sole Ventiquattr'Ore. Est un'istùdiu chi valutat sas chentesete provìntzias italianas in tres classìficas generatzionales, pitzinnos, zòvanos e antzianos, cunforma a doighi paràmetros istatìsticos. Sunt paràmetros chi bocan a pizu sa capatzidade de sas istitutziones de pònnere in campu servìtzios chi funtzionan, sas conditziones de vida, sas mancàntzias in sos cunfrontos de sas pessones prus fràgiles e su chi disizan sos prus zòvanos. Casteddu at meda piessignos chi li garantin su primu postu in sa classìfica chi pertocat sos pitzinnos, moghende dae su tantu de sos pediatras pro patziente, su menzus raportu in Itàlia, ma peri su tantu a su mese chi si pagat in sos asilos nido o in sas iscolas. In sa classìfica sighit Aristanis, sa 'e tres in Itàlia, Nùgoro est a distàntzia, ma est s'ùnica provìncia sarda chi s'acatat in sas tres classìficas e chin puntègios supra sa mèdia natzionale. Sa tzitade nostra est sa 'e barantachimbe pro calidade de bida de sos pitzinnos. Prima in Itàlia pro metros cuadros a disponimentu de una famìllia pro vìvere, male imbetzes su birde atretzadu. Est trintunèsima pro sa calidade de bida pro sos zòvanos gràssias a paràmetros che a unu tassu artu de imprendidorialidade e de amministratziones comunales zòvanas. Fintzas si est bassa meda rispetu a sa mèdia italiana sa percentuale de laureados, bene imbetzes sa positzione pro sa calidade de bida de sos antzianos, Nùgoro est sa 'e ùndighi. Sa Sardigna s'est ammaniende a parare fronte a su focu. Sa campagna duamiza e bintunu est cumintzada dae primos de làmpadas chin semper prus focos a sa die e un'aumentu de su tantu de territòriu interessadu. Fintzas a como però gràssias a su traballu prontu de sas fortzas antincèndiu istutande che focos su prus postos aposta su tantu non ponet in apretu. Eris sunt istados bintinove sos focos chi an abrusiadu baranta ètaros. Sa Giunta regionale in custas ùrtimas oras at definidu su pianu antincèndiu duas miza e bintunu, chi at a bier in atzione prus de sete miza fèminas e òmines de su Corpus Forestale Regionale, s'Agenzia Forestas, sos pompieris, sa Protetzione Civile, sos barratzellos e sas organizatziones de volontariadu. In prus a disponimentu bi sunt prus de trechentos mezos anti-incèndiu azudados dae ùndighi elicòteros lèpios de sa flota regionale, dae su Super Puma de base in Fenosu, dae unu AB battoschentos bintunu de s'esèrcitu in Terranova e unu Canadair in s'aeroportu gadduresu. Custos mezos in agustu ant a poder contare subra àteros duos Canadair. Sas fortzas in campu e sas modalidades de interventu s'acatant in su pianu regionale pro sa programmatzione de sas atividades de previsione, preventzione e gherra ativa contra a sos focos in sos padentes. Sa Giunta regionale at mutzadu sas bursas de istùdiu pro sos dutores ispecializandos chi colant dae duchentos a chimbanta-tres e su setanta pro chentu in mancu in favore de bursas de istùdiu pro sos ispecializandos in su setore sanitàriu non mèdicu. A lu denuntziare su grupu de su PD in Cussizu regionale chi at presentadu un'interpellàntzia, primu firmatàriu Roberto Deriu, a s'assessore regionale de sa Sanidade, Mario Nieddu, Su PD esàminat sa delìbera de sa Giunta regionale de su bintiduos de làmpadas. Imbetzes de formare prus dutores ispecialistas considerada s'urgèntzia cajonada pròpiu dae sa mancàntzia de dutores in Sardigna, sa Regione at pessadu de minimare su tantu de bursas de istùdiu pro sos dutores ispecializandos, una cosa chi non si podet bajulare. In custa manera su perìculu est de collassare su sistema sanitàriu regionale e corfire su diritu a sa salude zai postu in pelea in custos ùrtimos annos, nat su cussizeri Roberto Deriu. A finantziare sas bussas de istùdiu pro sas iscolas de ispecializatzione de àrea sanitària non mèdica non si depet fàchere minimande cussas de àrea mèdica. S'assessore a sa Sanidade, concruit Deriu, depet ispricare pro ite ant picadu custa detzisione. Sa chistione non pertocat petzi sa categoria de sos traballadores de sa salude ma totu sos tzitadinos. Sos Carabineris de sa Cumpagnia de Lanusè, de su Nùcliu Tutela de su Patrimòniu Culturale de Casteddu, su personale de su Commissariau de Lanusè e de s'Ispetorau Forestale de Lanusè ant mandau a dae innantis s'operatzione Dea Madre, coordinada dae su procuradore capu de Lanusè Biagio Mazzeo, chi ch'at ispèrdiu una grefa chi fachiat traficu illitzitu de materiale archeologicu. Trintabattos pessones sun acusadas de unos cantos reatos chi pertocan iscavos clandestinos e traficu de repertos archeologicos. S'indagine est cumintzada in agustu de su duamiza e sèichi a pustis de un'interventu chi sas fortzas de s'ordine an fatu in unu nurache in localidade Orzili in sartu de Arzana. Sa Procura at ammaniadu unu grupu pro cuntrastare sa chirca e su cummèrciu illìtzitu de repertos archeològicos dae iscavos clandestinos fatos in sitos nuràgicos diversos in totu su territòriu sardu e dae sas indàgines est issiu a campu chi in Sardigna s'acatant unas cantas grefas totu ligadas a pare. Tres grupos sunt istados sejados, unu in Àrtzana, unu in Baronia e unu in Casteddu, Parte de sos indagados fachent parte de unu cuntestu criminale prus ampru e grave, cussu de su tràficu de armas clandestinas e munitziones, irrobatòrios e furas. Sos responsàbiles los ant acassados in jannàriu e in Nadale de su duamiza e decheoto. Sas segreterias regionales de sos sindacados FNS CISL, CGIL, FP, Politzia Penitenziària e Coordinamentu Natzionale Politzia Penitenziària, in una nota dinnùntziant sa precariedade de su sistema carceràriu sardu. Est dae medas annos chi semus biende s'àsiu de su dipartimentu de s'amministratzione penitenziària chi, che a sempes pro sa Sardigna, pompiat prus a sa forma chi no a sa sustàntzia, sutalìneant sos sindacados. In sos càrceres sardos b'est prus de tres unu de sos presoneris in regime speciale, setichentos e tres presoneris in totu de sos cales novantaduos in regime barantunu bis, chin s'idea de arribare a su dòpiu intro su duamiza e bintiduos, trinta chimbe ex detenutos de su regime barantunu bis, decheoto terroristas e chimbichentos chimbantotto membros de organizatziones criminales. Sos presoneris presentes in sos càrceres sardos sunu mille novichentos chimbantanove, iscrivene sos sindacaos. Garantire sa securesa in intre e fora de sas presones est diventende difìtzile si si cunsiderat chi mancana sas figuras adatas pro lu fàghere in trancuillidade. S'orgànicu de sa Politzia Penitentziària est menguante, de milli otichentos e barantaduos agentes prevìdios in orgànicu bi nd'at milli trechentos barantanoe e petzi milli chentotantachimbe operativos. Sa mancàntzia pertocat mescamente su ruolu de sutufitziales, bi nde mancant trechentas baranta. Sos càrceres chentza diretore istàbile sunt Tèmpio, Lanusè, Isili, Is Arenas e Mamone, cussos chentza cumandante sunt Tàtari, Nùgoro e Mamone. e mancàntzias graves, denùntziant sos sindacados, si registrant peri in s'àrea amministrativa. Unu fine chida prenu de apuntamentos chin sa cultura, s'archeologia, s'enogastronomia sarda, In Barùmini, chenàpura duos e sàpadu tres de trìbulas s'at a fàghere sa 'e sete editziones de s'Expo Turismu Istòricu Culturale de sa Sardigna, apuntamentu organizadu dae sa Fundatzione Barùmini Sistema Cultura, dae su Comune de Barùmini chin su patrocìniu de sa Regione Sardigna e de sa Diretzione Museos Sardigna. Duas dies pro godire de totu su menzus chi faghet parte de su turismu culturale regionale, moghende dae s'issèperu de su locu chi pro sa prima borta at a ospitare s'Expo Su Situ Unesco de su Nuraxi. Unu pore de apuntamentos in custa editzione, dae su Fèstival de su Binu duas miza e bintunu, sas vìsitas a su Nuraxi a de note, sa mustra Humanum da su Nuraxi a Pompei, in collaboratzione chin su Museu Archeològicu de Nàpuli, ma peri seminàrios e laboratòrios didàticos e cuntzertos. Est difatis de importu mannu chi a pustis de bindighi meses de pandemia sa cultura e chie bi traballat promovant su territòriu fintzas dae su puntu de annotu econòmicu. Sa balentia de atore e s'elegàntzia de Eleonora Duse direta dae Febo Mari in s'interpretatzione de sa mama in Cenere, su film mudu de su millenovichentos e sèichi ispirau a su romanzu de Grazia Deledda. Un'ammaju comente petzi su cìnema ischit donare e chi sos ispetadores ant a poder godire cras sero in s'àmbitu de sas alabàntzias crèfias dae s'ISRE in sa corte 'e susu de su Museu Etnogràficu de Nùgoro chin s'acumpanzamentu musicale in presèntzia de Admir Shkurtaj. Grazia Deledda e Eleonora Duse, fèminas fortes, intelletuales de su matessi tempus, a sas cales s'annanghet sa regista Cecilia Mangini, autora, paris a Paolo Pisanelli, de su film Grazia Deledda la rivoluzionaria, zai proietadu in s'editzione colada de su fèstival IsReal e chi s'at a pòdere bìere cras dereta a pustis de su film Cenere. Jovia prima die 'e trìvulas sas projetziones an a fàghere in Casteddu in s'EXMA. Iscadit cras sa cassa integratzione pro sos mille chimbichentos ex dipendentes de Air Italy interessados dae una vertèntzia difìtzile chi, In frevàriu duamiza e binti at bidu sa propiedade ponende in liquidatzione sa cumpania aèrea e aviande sa procedura de licentziamentu culletivu. Ma arribban nobas de profetu pro sos amortizadores sociales, su guvernu, difatis, a segus de sa proposta de su ministru de su Traballu Andrea Orlando at aprovadu de trantzire sa cassa integratzione fintzas a su trintunu de Nadale. A lu dare a ischire sa deputada de su PD Romina Mura, presidente de sa Commissione Traballu de sa Càmera de sos Deputados. Nos semus impinnados pro custu e bi semus resessidos, at nadu sa parlamentare sarda. Sa pròroga de sa cassa integratzione pro sos traballadores de Air Italy intrat in su DL ammaniadu dae sa cabina de regia de su Guvernu. Su traballu cumpartiu de sos parlamentares e de su ministru Orlando at permìtiu de arribare a custu resurtadu de importu. Sa presidente Mura mutit in causa s'azienda chi como depet petzi illonghiare sa cassa integrazione. Pro cras manzanu est privìdia una videocunferèntzia noba convocada dae sos ministeros de su Traballu, de s'Isvilupu Econòmicu e de sos Trasportos chi an invitadu sa propiedade, sos commissàrios liquidadores, sos sindacados e sas Regiones Sardigna e Lombardia pro cunfirmare si in casu mai sa detzisione de su Guvernu e como sos sindacados sun isetande novas ufficiales. Arribat a Casteddu sa protesta de sos sìndicos de su 'e Nùgoro e de àteros territòrios puru chi dae meses sunt pedinde a sa Giunta regionale de intervenner pro isòrbere sas mancàntzias de su sistema sanitàriu de su territòriu. Non petzi sa situatzione de s'Ispidale Santu Frantziscu de Nùghere e de s'Ispidale San Camillo de Sòrgono ma peri sa mancàntzia in sos comunes prus minores de sos dutores de base. Sos sìndicos chin s'azudu de Anci Sardigna, a pustis de totu sos addòbios fatos in sos meses colados chentza profetu, fintzas presente s'assessore regionale de sa Sanidade Mario Nieddu e de su commissàriu istraordinàriu de s'ATS Massimo Temussi, ant detzisu de andare a protestare suta sa sede de su Cussizu pro aere rispostas adeguadas a sa gravidade de su mamentu. Sa sanidade est petzi unu de sos problemas ligados a sa retirada de s'amministratzione pùblica dae sas biddas de s'internu, chi pertocat s'iscola, sos servìtzios, sa securesa. Sos sìndicos pedint chi sa sanidade de su 'e Nùgoro non siat trascurada in favore de territòrios prus fortes dae su puntu de annotu demogràficu, econòmicu e polìticu. Pro sos tzitadinos sardos su vaccinu anticovid a sos minores pro como no est urgente, a su mancu custu su chi si biet dae sos datos de sas prenotatziones registradas fintzas a oje pro sos zovanos dae dòighi a degheot'annos. Dae eris difatis, dae mesudie, chie est naschiu dae su duamiza e chimbe a su duamiza e nobe, S'at a poder prenotare pro sa prima dose in su portale de sas postas, in su call center, in sos ATM de sos ufìtzios postales e pro mèdiu de sos postinos. Ma a dispetu de su chi s'isetabat s'ATS sos genitores non si sunt iscutos a pare andende a prenotare sa prima dose pro sos fizos. E non depiat ispantare ca pro custa fasca de populatzione sas percentuales sunt bassas in tot'Itàlia. Sas regiones chi registran prus zòvanos zai vacinados fintzas a como sun Molise e Calàbria chin su bindighi virgola tres pro chentu. Ùrtimas sun sa Valle d'Aosta chin su tres virgola oto pro chentu e sa Provìncia Autònoma de Trento chin s'unu virgola ses pro chentu de sos adolescentes vacinados. Custa paca partetzipatzione dipendet dae sas dudas de sos genitores a fàghere unu vaccinu a sos fizos chi, francu Patologias o conditziones clìnicas particulares in casu de contàgiu sos arriscos pro sa salude sun bassos. Arriscu minimadu peri ca sos contàgios sun de mancu e ca in istiu si faghet prus una vida in s'àghera lìbera. E difatis a livellu natzionale si previdit un'aumentu de sas adesiones cando an a torrare a apèrrere sas iscolas. Sos ambulantes e sos giostrajos sun torra protestende ca non sun galu arribbados sos azudos pro su perìodu chi no an pòtidu traballare pro neche de s'emergèntzia sanitària. A organizare sa mobilitatzione sos sindacados CSS e Ambulantando. An postegiadu tando sos furgones in denantis de sa sede regionale pro pedire su dinare postu dae sa Giunta ca, Fintzas si sa Sardigna est in arbu dae unu mese, totu su setore de sas festas est galu firmu. Su provedimentu su Cussizu l'at aprovadu duos meses faghet ma galu de bandu non si nde biet. Sunt tres vìrgola nobe sos milliones postos a disponimentu pro belle seschentos chimbanta traballadores chi dian deper picare un'indennidade de milli euros pro ses meses. Est arribada s'intesa pro trantzire sa cassa integrazione de sos dipendentes Air Italy fintzas a su trintunu 'e Nadale. A pustis de su parre in favore de su Guvernu chin s'impèllida de su ministru de su Traballu Andrea Orlando pro trantzire sa cassa integrazione sunt istados de acordu peri sos rapresentantes de sa cumpagnia aèrea. A sa videoconferèntzia convocada dae sos Ministeros de su Traballu, de s'Isvilupu Econòmicu e de sos Trasportos pro faeddare pròpiu de sa vertèntzia Air Italy ant picadu parte peri sos rapresentantes de sos sindacados e de sas Regiones Sardigna e Lombardia. Sa pròroga at a èssere formalizada cras a pustis de s'aprovatzione oje de su decretu sostegni, duncas cras semper in videoconferèntzia s'at a firmare s'acordu. Cuntentos sos sindacaos chi pedin de ponner peri unu paragrafu chi pertocat sas licentzias e sos brevetos de volu de sos pilotas. Apretziamus s'impinnu de su Guvernu, de sas istitutziones e de sos sindacaos in custa vertentzia difitzile chi blocat sos licentziamentos, at nadu s'assessora de su Traballu Alessandra Zedda in acabu de s'addòbiu. Sa Regione at a pònnere in campu, fintzas pro mèdiu de sos fundos FEG, unas cantas polìticas ativas pro agiudare sos traballadores a torrare a intrare a su mercadu de su traballu. Una mesa de tratativas durada prus de ses oras ma s'acordu intre partes sociales e Confindustria subra sos licenziamentos est arribadu. Nemos at a pèrdere su traballu dae cras, s'impinnu est a impreare totu sos amortizadores sociales a disponimentu prima de licentziare. Su documentu firmadu peri dae su presidente de su Cussizu, Mario Draghi, e dae su ministru de su Traballu, Andrea Orlando, previdit s'apertura de una mesa permanente de cunfrontu pro monitorare s'andamentu ocupatzionale in custa fase a pustis de su Covid. Issinteri su Cussizu de sos Ministros at a aprovare su decretu chin sa cunfirma de su blocu de pro unos cantos setores, su tessile, su 'e sa moda, su 'e sas iscarpas, ma b'est s'impinnu a impreare pro totu sos setores sas trei chichidas de cassa integrazione ordinària disponìbiles. Unu sinzale importante, sutalìnean sos rapresentantes de CGIL, Cisl e Uil a pustis de s'acordu. In custa decraratzione est previdu s'impinnu pro avviare unu cunfrontu pro sa riforma de sos ammortizadores e de sas polìticas ativas, at nadu su segretàriu generale CGIL Maurizio Landini. Pro su segretàriu CISL Luigi Sbarra est unu primu passu importante e imbetzes pro su segretàriu generale UIL Pierpaolo Bombardieri si dat risposta a totu sas pessones chi fin in pistichinzu. Sos nugoresos chi custu manzanu ant postegiadu sa màchina in sos parchègios a pacamentu de s'ATP si sunt assustrados biende chi sas tarifas sunt aumentadas dae trinta a chimbanta tzentèsimos pro mesora e dae sessanta tzentèsimos a un'euro pro un'ora e cada ora in prus si pagat un'euro e chimbanta tzentèsimos. De s'aumentu ne ATP ne su Comuni an mutiu nudda, una sangrada duncas pro chie cada die depet andare in centru a traballare, chi arribat in unu perìodu sociale e econòmicu pesante pro cummerciantes e tzitadinos e chi non biet in càmbiu servìtzios novos che a sa vigilantza, a sos mezos, antzis in carrera 'e Roma ch'an cantzelladu fintzas sos pacos postègios arbos abarrados. Sunt tarifas chi tzertu no azudan sos cummerciantes de su centru istòricu a torrare a cumintzare a pustis de un'annu e mesu de isserru pro sa pandemia, pro como sos postègios interessados dae s'aumentu sun in carrera de Dante, de Fenu, Papandrea, Salaris, Roma, Manzoni, Prata Crispi e Giardinetos, ma isetande novas uficiales podet dare puru chi s'aumentu interesset àteras zonas puru. Un'àtera chida accussì in pessu colada chi, biende su resocontu de sa chida de sa Fundatzione Gimbe, non ponet in pistichinzu pro sos contàgios Covid. Dae su bintitres a su bintinobe de làmpadi in Sardigna si registrat unu mezoru de sos casos positivos cada chentu miza abitantes. Aumentan sos casos rispetu a sa chida innantis ma, sutalìneat sa Fundatzione Gimbe, Sos nùmeros sun gai bassos chi su datu no est importante. Abarran bassos sos ricoveros in àrea mèdica, a oje su duos pro chentu e cussos in terapia intensiva a s'unu pro chentu. E pro su chi pertocat sa campagna vacinale, si paret sutta a controllu sa situatzione de sas pessones chin prus de otanta annos, sa percentuale falat meda pro cussas prus zòvanas. De duos petzi unu de sos tzitadinos sardos dae e sos setanta a sos, a sos setantanove annos at fatu ambas doses, datu chi falat a su baranta pro chentu pro chie at dae sessanta a sessantanove annos. In Sardigna est pagu prus de su trinta pro chentu de sa populatzione chi ch'at acabadu ambas doses e prus de sa metade at fatu sa prima dose. Issinteri sun arribbande unu bellu tantu de vacinos Moderna, prus de su chi fit prevìdiu, sessantadua miza e otichentos intro su bindighi de làmpadas, tantu chi permitit de parare fronte a sa minimada de sas forniduras Pfizer. A pustis de annos de àsiu e de protestas, chin manifestatziones e s'interessamentu de su Cussizu regionale, S'assòtziu Trapiantaos Sardigna at bintu sa batalla sua pro una sanidade prus acurtza a sos bisonzos de sas pessones fràgiles. Dae Sant'Andria, in Nùgoro, in s'ispidale 'e Santu Frantziscu, b'at a èssere un'ambulatòriu ue s'an a fagher sos controllos periòdicos a prus de chentu binti patzientes trapiantaos de su capu 'e susu de Sardigna chi a oje sun custrintos a andare A Casteddu, duncas biazare, faghere unu biazu longu e a gastare dinare. A lu detzìdere est istada sa commissaria istraordinària de sa Asl Gesuina Cherchi chi in sas dies coladas at acolliu sas richiestas de s'assòtziu Trapiantaos Sardigna presèdiu dae Luigi Bellu chi de medas annos est gherrande pro faghere in Nùgoro custu presìdiu de importu mannu. Sa commissaria Cherchi at dadu a ischire a s'assòtziu Trapiantaos chi Duos dirigentes de s'Unidade Operativa Medichina de su Santu Frantziscu s'an a formare in su centru trapiantos de s'ispidale Brotzu de Casteddu diretu dae Fausto Zamboni. Acabada sa formatzione an a èssere afiancaos dae personale infermierìsticu pro sa gestione de s'ambulatòriu. Sos dirigentes de s'assòtziu Trapiantaos Sardigna in una nota an espressau sa soddisfatzione pro s'acabu de una pelea durada tempus meda chi los at bidos gherrande pro garantire un'assistèntzia a misura de malàdiu. Su duamiza e binti at bidu una minimada de sos investimentos ma pro su duamiza e bintunu paret chi bi siat unu mezoru. Sa CNA Costruzione Sardigna presentat unu bilànciu positivu de sos ùrtimos deche-oto meses pro su setore. A pustis de unu duamiza e binti cumintzau tòpica tòpica diat pàrrer chi su cumpartu apa parau fronte a sa crisi econòmica gràssias mescamente a sas òperas pùblicas. Non si podet nàrrere su matessi pro s'edilìtzia privada chi perdet prus de su deche pro chentu, arribande a pèrdere su batordichi pro chentu pro sos fràvicos novos e su trechi pro chentu pro sas ristruturatziones. Su mercau immobiliare puru est patinde, sas còmporas e sas bèndidas de sas domos sunu minimadas de su sete virgola ses pro chentu, cussa de sos àteros fràvicos de su batòrdighi e mesu pro chentu. Si podet nàrrere duncas chi su cumpartu edile in Sardigna chi mandat a dae in antis su setore est cussu de sas òperas pùblicas chin una crèschida de prus de su deghe pro chentu, nùmeros chi permitint pro su duas miza e binti de pessare a unu tantu de afares pro sos fràvicos de bàtoro vìrgola sete miliardos de euro, perdende petzi su duos vìrgola nobe pro chentu rispettu a su duas miza e deghenove e chin sei miza e chimbichentos postos de traballu in prus. Si podet pensare tando chi su duamiza e bintunu tanchet in positivu pro s'edilìtzia privada e pùblica, ma peri pro sas ristruturatziones e sas òperas infrastruturales, chentza si ch'irmenticare de sos incentivos o de su superbonus. Sos problemas de sa sanidade nugoresa, de s'ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro e de sos àteros presìdios de su 'e Nùgoro sunt istados s'argumentu de un'addòbiu intre sa Commissione Sanidade de su Cussizu Regionale, presèdia dae Domenico Gallus, e sos dirigentes de sa Asl de Nùgoro ghiada dae su commissàriu istraordinàriu Gesuina Cherchi. Bi fini peri Massimo Temussi, comissàriu istraordinàriu ATS, sos cussizeris regionales eletos in su territòriu, una rapresentàntzia de sìndicos e amministradores chi duas chidas faghet fini in Casteddu protestande pro sa mancàntzia in medas comunes minores de su dutore de base. Ant picadu parte fintzas dutores e infermieris in servìtziu in su Santu Frantziscu de Nùgoro. Un'istrutura chi patit sa mancàntzia de personale mèdicu chi in sos ùrtimos annos est diventada prus grave puru, a manera particulare in s'ìnteri de s'emergèntzia Covid. In sos meses colados unos cantos repartos de su Santu Frantziscu e de Sanatòriu Zonchello hospice los ant tancados, pròpiu ca mancabat su personale, mentras àteros an funtzionadu a resèstiches. Una situatzione chi sos amministradores locales, sos sindacados de categoria, sos assòtzios de sos malàdios e sos rapresentantes locales de sas istitutziones regionales an denuntziadu prus de una borta. In sa pandemia, belle totus, fin impinnados a parare fronte a s'emergèntzia, ma como chi ch'est acabande, sos tzitadinos s'isetan de torrare a sa normalidade,